Real life experiences. Goidé mar goidé mar tá tú bhí tú ar shiúl ag ag rith ó nó ag siúl sna sléibhte an raibh? Aye, aye ag rith, rith, a chairde, rinne mé mo chéad rith mór le tamall fada agus eh, bhí Covid agam an seachtain seo chaite so ní raibh mé ag siúl fiú amháin rith áit ar bith. So bhí mo chéad rith agam inné, cúig, eh, cúig k beag gasta.
Goidé mar a bhí sé, ar, ar mhothaigh tú d'anáil aisteach nó rud ar bith? Inné, no, just mhothaigh mé is léir nach raibh mé ag siúl fiú rith, so, but, eh, I tell you what, Actually, go ginearálta, bhí sé i gceart. Ach bhí an rud is, an rud a thug mé faoi deara ná, anois agus mé cúig seachtaine tar éis gan a bheith ag ól, cúig seachtaine gan ólachán ar bith, mothaím, mothaíonn mo chorp i bhfad ní, mothaíonn mo chraiceann i bhfad níos fearr agus mé ag rith. Ba bhreá liomsa, an cuimhin leat bhí mise ag gearán leat. Is cuimhin, is cuimhin liom.

is léir nach raibh an corp ag ábalta é a phróiseáil go fóill. Do you know, má ólann tú cuid mhór an Sathairn, an leor cúig lá chun é a, go háirithe ar leacht dúinn mar atá mise? Sin é, go háirithe má ólann tú cuid mhór mar a dúirt tú, like, b'fhéidir más cúpla piontaí atá ann. Bheadh scéal eile ann.
Yeah. But inniu, yeah, tá mé scriosta inniu, mar rinne mé fiche, rinne mé fiche kilometer inniu.
Ach seo muid ag, ag taifead Yeah. don, don dara uair mar theip ar theip orainn an céad ceann a Níor níor theip orainn ach ní raibh an caighdean Maith go leor. Lá inteacht nuair atá dvd special current no níl aon dvd DVDs níos mó but nuair atá special B'fhéidir yeah no no net Netflix special imagine an ceann a bhí muid curú we promise

an raibh sé deacair a dhéanamh? Like, tá a fhios agat nuair a thosaíonn tú rud agus just chomh luath is a thosaíonn tú tá a fhios agat nach bhfuil tú ag dul a leanstan leis. like, déanfaidh mé giota beag anseo ach just don craic like, níl ag dul seo a chríochnú.

amach i gceann cúpla seachtaine. B'fhéidir, leis an cineál rud seo sin, má dhéanaimse é ar maidin, bheinn go breá like just tá rud i m'intinn like, má dhéanaim rud mar sin, chéad rud ar maidin, bheinn go breá ach like sa tráthnóna, níl mé ag iarraidh barraíocht oibre a dhéanamh ná nó b'fhéidir i gcionn cúpla bliain nuair is féidir linn Editor a fhostú. No, ar thuill tú mé ag caint leat ar an. ar an. seans agat an recording a chur mé chugat inniu?

na coillte le buidéal brandaí faoina ascaill and then I wake up. And that's the dream over. Yeah. Sin é, sin é. Yeah. Sin, no. Tá na sléibhte iontach deas. Tá siad díreach cosúil le slaithnéil nó machaire.
but. níos fiáinte. níos fiáinte.
níos fiáinte. Like normally just deireann tú leat féin thiocfadh leis seo a bheith sa bhaile just deich uair, tá sé deich uair níos mó. Yeah. níos nádúrtha ansin agus.
Yeah. gach rud. Tá sé mar a bheadh, tá sé mar a bheadh cuid mhaith d'Éirinn, muna mbeadh an oiread sin feirmeoireacht, Feirmeoireacht maith ag dul ar aghaidh, déarfaidh muid. Feirmeoireacht maith. Hello, hello go dtí na feirmeoirí maithe atá ag éisteacht. Na feirmeoirí maithe. Tá níos mó feirmeoirí falsa de dhíth orainne. Like, tá feirmeoirí na hÉireann chomh maith ag post s'acu. Just rómhaith ag post s'acu. Ródhílis. Ródhílis, yeah. Rud eile atá deas anseo ná is féidir leat dul cuid mhaith áiteacha maithe toisc nach bhfuil daoine ró-precious fá talamh s'acu. Ligfidh siad duit rith thar páirceanna s'acu nó siúl thar páirceanna s'acu.

agus bhí daoine ar chúl an tráchtair, ní déarfaidh mé na hainmneacha, ach bhí muid ag éirí dubh dóite dófa, so bhí muid, bhí muid isteach i lána Brian Cutie ansin agus agus d'fhág, d'fhág John Syddan muid agus agus ansin d'fhág sé, d'fhág sé na daoine, agus dúirt sé, 'Á, tá muid uilig ag stopadh anseo agus tiomáin muid ar shiúl, agus bhí b'fhéidir triúr fágtha ansin ar lána Brain Cutie agus tháinig Brain Cutie amach agus thosaigh sé ag tabhairt amach dáfa agus bhí muid muidinne ar shiúl.
Ar ghnách libhse waterballoon a dhéanamh nó snowball, liathróidí sneachta a dhéanamh nó ar na carranna?
Ba ghnách, ba ghnách linn sin a dhéanamh. Ní go minic ach rinne muid cúpla uair ar an, ar an bhóthar mhór. Bhí sé greannmhar uair amháin, bhí muid a dhéanamh, bhfuil 's agat an áit a bhfuil an Hib Hall ansin?

Bhí muid a dhéanamh ar scairbhí. Agus rud a dhéanamh maith is maith.
Stad, stad an carr áirid seo agus so chuaigh muid uilig ag rith thíos an lána ansin agus cé a bhí ann ach col ceathrair de mo chuid. Ní dhéarfaidh mé an ainm ach tá sé ina chónaí in aice leatsa.
Ó, tá 's agam, is comharsan de mo chuid anois. Yeah, yeah. Oh yes. Agus an duine seo ag tiomáint? Bhí, bhí, bhí. Oh. Níl 's aige go fóill gur muidinne a bhí ann.
Tharla seo go minic domhsa. Bheinn sa charr le mo mháthair nó le m'athair agus bheadh mo chairde amuigh. Bheadh duine éigin ag snowball, ag snowball.

Anois na daoine i Hib Hall, cad é Hib Hall, Conor? Tá sé an áit ina bhuaileann na daoine na Hibernians mar a deireann, an AOH. Agus tá sé, sílim gur, sílim gur thart sa tuaisceart. Níl. Tá an t-aon áit sa tír go bhfuil sin go fóill coitianta, like, níl. Thíos sa tír, ní, ní dhéanann daoine sin a thuilleadh. No. Níl siad ann. Ar léigh tú leabhar le, ehm, cad é an t-ainm ar an, an file sin a thaitníonn le Gerard as Cavan agus Monaghan? Ahh.

seo roimh Chogadh na Saoirse. Bheadh na Hibs ag siúl thart le Shillelaghs, bheadh na Shinners ag siúl thart le Caman agus bheadh siad ag troid in éadan a chéile agus Reds agus rud éigin.
Cé acu na Shillelaghs nó na Caman, dar leat, a bheadh níos dúchasaigh mar uirlis. Mar uirlis troda? Yeah. Smaoineamh maith é sin. Dar liom, is dóiche an camán, mar níor tháinig an. Actually, an raibh an camán riamh mar uirlis troda?
An cheist, tá tusa saineolaí troide, mar is eol dúinn. Mar uirlis troda, I'd say an Shillelagh, but níl fhios agam an raibh sé riamh mar uirlis troda ceart, like, do you know. Agus is dóiche, thiocfadh le na céad camán a bheith ionta cosúil leis an Shillelagh an dóigh a dtá an cam ann ag an bharr. Go háirid in Uladh, like.

níos ársa mar you know ní fhanfadh sin an, níor athraigh an stíl sin riamh really I suppose. Accordion, accordion troid le siléalaí atá tú ag rá mar sin.
Bhuel cad é an ceann is fearr?
B'fhéidir, b'fhéidir go dtiocfadh linn troid, troid a dhéanamh don chéad, don chéad imeacht beo. Beidh live stream againne

the Irish stick fighting agus na stíleanna agus tháinig mé trasna air like ba ghrá leis ba ghrá le stíl or deireann ar Wikipedia tá stíl Aontroim ann agus rudaí den tsórt sin ach is cosúil nach nach ndéanann daoine or go ndéanann níos mó daoine in America é. B'fhéidir.
Is rud níos mó, níos coitianta é i measc na, na, na himircigh, go cinnte, go, i measc na, na comhphobail sin. Agus déarfainn fiú, not really, i measc na comhphobail Éireannacha sin i Meiriceá, like, I'd say, beidh instructor ann le sean, seanathair amháin, bhí ina Éireannach, but just tá na martial art, bhí na martial arts níos, bhí sé níos coitianta sna Stáit Aontaithe le caoga nó seasca bliain. Níl siad ach ag teacht chun cinn go coitianta in Éirinn anois le fiche bliain. Bhí an dornálaíocht ann le tamall fada but seachas sin, you know,
MMA agus jiu-jitsu. Tá sí suimiúil an dóigh a. nach dtearn an CLG rud ar bith like, faoi sin. Yeah. Like, well, like, But you never know if they did or not, because tá cuid mhór rudaí a rinne an CLG iarracht a dhéanamh le, a rinne siad iarracht rudaí a dhéanamh le leis an cluiche corr, rounders, rinne siad iarracht rudaí a dhéanamh ar nós an- na Cluichí Tailteann. b'fhéidir go raibh, uh, go raibh uh, cineál de wrestling istigh sna clui- Cluichí Tailteann.

Oh yes, déanann sé pizza, pizza amuigh. Yeah, it like used to have all sorts of different deals going at different times agus nuair a bhí mise sa chéad bhliain rachaidh muid ansin faoina pint a ciúin if there was ever a pint a ciúin like it was the kind of place you would go for like a wee intimate night or something, you know, nó just cheap pints 'cause in Amity bhí cheap pints ann. like two pound pints or something like that, uh, nó thiocfadh leat béile a fháil ar fiú ar cúig phunt le pionta leis. Um, but nuair a bhí muidinne thart fá sa cúigiú bliain, uh, ba ghnách, bhí, bhí sort of, bhí bliain ann agus rinne siad, uh, Tuesday night or Wednesday night bingo or something like that, it was fucking class, bhí sé ar dóigh. Ah, iontach maith.
agus bhí like gach, bhí na huimhreacha scairt an duine, na, na frásaí a tháinig leo, so iontach greannmhar, but is cuimhin liomsa chuaigh muidinne tríd an an phase seo de of wrestling nuair a bhí muid amuigh agus you know bhí gach rud go breá. Ar an tsráid ina dhiaidh like nó sa phub? No, taobh istigh den phub, so bhí, tá a fhios agat an Parlour, tá sé iontach compordach, is lear mór sofas nó nó couches mar a dhéarfadh muintir an deiscirt, loads of couches, cuid mhór sofas, gach áit, just they were all of a sudden like a drink would be thrown in the air and then there'd be wrestling. Sin iad amháin. Sin iad amháin. Like who are we wrestling tonight?
Is cuimhin liom ag labhairt fán bingo. Ba ghnách linne dul go dtí tráth na gceist a bhí ann sa Union.

agus bhí i gcónaí like twelve pack of bud mar dhuais don fhoireann is fearr agus bheadh gach duine cheating but is cuimhin liom, is cuimhin liom ansin gur chuir muidinne an t-ainm ar ár fhoireann, ar ár bhfoireann, the lorry, a lorry load of volunteers. agus is iad bheadh an scaifte measctha an bhfuil a fhios agat like agus ansin ach is dóigh nach dtuigfeadh ach amháin na Caitlicigh ann goidé a bhí i gceist leis an t-ainm a lorry load of volunteers. Shíl mise i gcónaí gur ainm iontach maith a bhí ann.
An dtuigeann siad sin? na rudaí sin, I wonder, an mbeadh cuid ar bith acu a dtuigfeadh sin, like?
B'fhéidir, b'fhéidir. Eh, quiz night eile a bhí go maith againn, is cuimhin liom sin, sin dhul, dhul i bhfad siar. Eh, an cuimhin leat School Aid Romania a rinn, a rinn eh, St. Pat's i gcónaí, nuair a, nuair a thiocfadh scaifte daoine óga go dtí Romania le,

Déarfaidh mise seo, thug an duine seo detention domhsa mar gheall gur labhair muid Gaeilg ar scoil. So, he's not ok in my books.
We're not going to edit that out, that's staying in the podcast. Is cuimhin liom bliain amháin, níl fhios agam cé a bhí ag gol, but cé gur col ceathrar de mo chuid a bhí ag gol go Romania, so bhí tráth na gceist ann in

School Aid Bulgaria. Tháinig mise suas leis an ainm a shíl mise go raibh sé an rud is fearr. The great rival. The great rival to School Aid Romania. School Aid Bulgaria. Agus agus is cuimhin liom an oíche sin mar ag deireadh na hoíche bhí eh, bhí bhí tábla eile, bhí tábla le na le na daoine óga, mo chol ceathar agus mo chuid deartháireacha agus deirfiúracha, agus ansin bhí like Francie agus Mickey agus mo chuid uncal ar tábla eile, ach ag an deireadh we joined forces le le grúpa mór a dhéanamh agus chríochnaigh muid ar comhscór leis na múinteoirí so bhí head to head ann ag deireadh like,

Raibh tusa ann? Bhí, anois tá. No, chuaigh mé chuig, bhuel, ní raibh sé leis an scoil ach bhí daoine ón scoil a chuaigh le chéile go, ní raibh múinteoir ar bith i gceist. Chuaigh muid chuig Spirit of Enniskillen agus rudaí mar sin. Bhí b'fhéidir trí nó ceithre deiridh seachtaine ann ag déanamh sin agus Bhí mar bhí sin. Bhí sé actually iontach suimiúil. Níor bhuail mé le Protastúnaigh riamh. Cad é a bhí i gceist le School Aid, or no, Spirit of Enniskillen? a cross-community initiative, you know, like bíonn daoine óga, déagóirí 17, 18 ag teacht le chéile, ag foghlaim fána chéile agus ag déanamh basically conflict resolution, ag caint faoi rudaí measartha móra. Ah. Aye, bhí sí actually iontach maith. So, scaifte daoine ó St. Pat's agus daoine ó scoil Protastúnach agus ná No, bhí gníomhaí. lear mór áiteacha difriúla. Like, an rud maith faoi ná ní raibh just scoil amháin agus scoil eile ag teacht le chéile. Bhí, like, bhí ort cur isteach air agus, you know, nominate, bhí cuid mhór bhí daoine, bhí cuid mhór daoine a dúirt siad leo níl muid ag iarraidh glacadh, níl, ní shíl muid go bhfuil tú fóirsteanach agus rudaí mar sin, I don't know how they, I don't know what the criteria is. Sílim go mbíonn siad ag lorg daoine le tuairimí measartha, meascán de daoine le tuairimí measartha láidir, daoine atá measartha neodrach agus b'fhéidir daoine nach bhfuil an oiread sin eolais acu faoin choimhlint agus rudaí mar sin. Agus an token red-haired Irish speaker ó dheisceart Dhoire. Dá mbeinn i mo homaighnéasach bheadh sin níos fearr arís. But yeah, bhuail mé, bhuail mé le na céad Protastúnaigh ar chomhaois liom, you know, bhí comhrá agam le Protastúnaigh don chéad uair riamh, bhuail mé le daoine aerach don chéad uair riamh, Yeah, it was pretty... Agus an raibh cuairt ann ag dul ar aghaidh?
Bhí. Bhí? Bhí níos mó ná cuairt ann ag tarlú. Deir seal. Yeah.
Yeah. Shocking, shocking. An bhfuair tusa an cúirt?
Fuair mise an cúirt nuair a chuaigh mé go dtí an tSualainn ag deireadh an rud ar feadh dhá sheachtain. Cross-community cúirt a bhí ann, nach ea?
Eh, yeah, an rud, an rud sin. Agus bhí duine éigin ón Tobar Mór, a bhí iontach aisteach. Tá Tobar Mór, Tobar Mór, guys, sin, sin baile beag eh, Protastúnach aontachtach atá cúpla míle ar shiúl uaimse agus Conan, agus ag pointe éigin bheadh, bheadh, ní bheadh, pff, I don't know, bhuel, bheadh níos mó air, aith- bheadh aithne agatsa b'fhéidir ar duine ó Tobar Mór, i mBéal. Ah, ní, Cha raibh ach. Ar inis mé duit scéal eile cross community so ba ghnách linn so chuaigh mise go scoil Glen Primary School sin scoil faoin tuath agus ní i bhfad ó Tobar Mór so ba ghnách linn i gcónaí like b'fhéidir P6 agus P7 rachadh muid ar cross community turas le daltaí de chuid Tobar Mór. so bhí muid i gcónaí ag déanamh seo agus uair amháin chuaigh muid go W5 so sin cineál like science museum nó rud le rudaí interactive a thig leat mm-hmm. thig leat súgradh agus a léithéid so chuaigh muid chuaigh muid leis na muintir Protastúnach seo agus nuair a bhí muid ann, bhí an rud seo cosúil le pulley system, bheifeá tug of war a imirt ach an dóigh a raibh na pulleys, so bheadh siad déanta sa dóigh is go raibh an taobh ar dheis i gcónaí ag baint so, ba chuma cad é a dhéanfadh, cá mhéad daoine a bheadh ar an taobh clé, bheadh an taobh dheis i gcónaí i gcónaí á bhaint. So, bhí a fhios againn seo, bhí a fhios agam agus ach ní raibh a fhios ag na, ag an scoil Protastúnach. So, bhí muid ag rá, alright.

oifigeach péas uair amháin agus um níl a fhios agam cén dóigh a tháinig sé suas, what was it, caithfidh go ndeachaigh like ambulance nó rud éigin trasna nó tháinig an creideamh suas ar bhealach amháin nó bhealach eile. And then an rud a dúirt sé ná Ooh! Catholic magic! Cad é ar. Do some of it please! Ar bheannaigh tú duit féin i ndiaidh an ambulance nó rud ar bith? Aye, go ndearna. Aye, cé gur tharla rud inteacht nó do, luaigh rud éigin and then, and then she goes, oh, Catholic magic, yes, please do it. Sin, sin leat ar chríochnaigh ar.

Is cuimhin liomsa nuair a bhí mise sa chéad bhliain agus dar ndóigh seo chéad bhliain ar an ollscoil, an chéad uair dúinne a bheith ag cur aithne ar Bhéal Feirste mar is ceart, seo in 2011, am ar bith níos, is suimiúil, am ar bith níos faide siar inár saol tá sé i gcónaí níos dainséaraí, you know, nó a wee bit more uncertain, the uncertainty grows the further back in our lives you go. Sin é. So, 2011, agus smaoinigh faoi. Bliain ina dhiaidh sin, tharla na flag protests, that was fucking crazy. Yeah. So, 2011, d'fhág máthair mo chara mé, thug sí síob domh ó Maghera go Béal Feirste an mhaidin sin, I got off ag an, ag an, ag, bun an bhóthair sin ag an timpeallán. Agus agus í ag tiomáint ar shiúl, scread sí i nGaeilg, she says, Bhain díot an hata sin. no warning, nobody had mentioned, you know, níor, is cuimhin liom, níor luaigh sí riamh rud ar bith faoin áit seo, and but then she must have remembered, she's like, oh shit, he's wearing a Derry hat. Ah. Agus, uh, I was like, what is she on about? Thosaigh mé ag siúl agus thiontaigh mé thar an coirnéal. chonaic, d'aithin mé an garáiste seo agus dúirt m'athair liom, Liam, if you're ever here, get out of here as quickly as possible. you know, because, yeah, you know, an, an fáth a deireann seisean sin ná chonaic seisean cuid mhór rudaí craiceáilte. agus an chéad rud eile a chonaic mé ná bhí KAT

An lá sin bhí mise i Jordanstown agus an nuacht a bhí ann ná bhí camera crew insa cheantar ag déanamh ag déanamh gearrscannán beag le aisteoir measartha clúiteach as Meiriceá, I can't remember who it was, agus b'as an Short Strand cuid den camera crew. Ah. Agus d'aithin muintir na háite gur Caitlicigh iad agus iad na daoine deireanacha ag glanadh suas agus rinne siad, rinne slua mór ionsaí orthu an lá, an lá sin. So sin cúpla lá nó lá, an oíche sular tháinig mise tríd an cheantar sin. I was just, ah. wow, Cabrini was right. I thought she was overreacting, you know. Yeah. Uh, but yeah, so, aye, craiceáilte, so But tá sé suimiúil, gach bliain éiríonn rudaí píosa beag difriúil nó níos fearr nó. An cuimhin leat agus tú óg agus tú ag dul go dtí an Phoirt nó áit Ballymena nó ní raibh cead agat geansaí CLG a chaitheamh?

peile agus dúirt dúirt mammy dúirt na táimid ag dul ag siopadaireacht go Ballymena inniu ní thig leat sin a chaitheamh. Agus an rud craiceáilte, bhí an ceart acu, 'cause ag an am sin bhí siad go fóill go hiomlán ar mire, like, yeah, go hiomlán ar mire, like, nuair a d'fhág tú bolgán bog s'agat, bhí sé bloody dainséarach, fiú mar a bhí fillte, like. So le gach bliain éiríonn, is cineál ceacht é den tsaol, like éiríonn gach rud píosa beag níos fearr de réir a chéile. Agus yeah, like nuair a amharcann tú fiú siar deich mbliana ó shin nó naoi mbliana ó shin bhí na na flag protests ann agus na riots a bhí ann agus shíl gach duine go raibh rudaí ag dul ag kick off ansin is cuimhin liom. Yeah. So perspective, perspect yeah.

Gearóid Ó Canainn, The pioneers folks were notorious, the the Hibernians, a luaigh muid níos luaithe, they were notorious pioneers as well. like, uh, bhí trí cineál ord a, a, a bheadh Caitliceach maith mar bhall de, uh, an Eaglais Chaitliceach dar ndóigh, like a good lay person, a bheadh sé ina pioneer, in sa pioneer society agus bheadh sé in san hib, hib hall áitiúil. Um,

but tá sé ionta an francophone like tá an oiread sin daoine is áit deas é le bheith so tá cuid mhór daoine ón Fhrainc ina cónaí ann so níl sé ró like ní bheadh an cultúr ionta láidir ansin but.
Bhí sé suimiúil, bhí mé bhí mé ag amharc ar ar chlár teilifís nuair a bhí covid covid orm cúpla seachtain ó shin Anthony Bourdain Anthony Bourdain is clár like travel, food, cineál clár agus bhí ceann ann i dTír na mBascach agus chuaigh sé go dtí taobh, taobh na Fraince de Thír na mBascach agus bhí sé ag cur ceiste ar an bhean áirithe seo, bhuel, an bhfuil, cad é mar atá an teanga agus an cultúr agus dúirt sise, Dúirt sise siocair nach raibh Franco ann bhí an teangaidh níos láidre ach dúirt sí gur bhog cuid mhór daoine ón Fhrainc isteach fosta so tá an cultúr tá an cultúr mór French ar dhóigh eile.
Yes, tá teanga in áiteacha áirithe, tá teanga, like, ag caint ar Gaeltachtaí beaga, I suppose, tá an teanga measartha láidir agus bheadh pobal measartha láidir ann i gcúpla ceantar, right? But ar an, go forleathan, ní bheadh sé chomh láidir is a bheadh sé faoi, ar an dóigh atá sé do na Bascaigh ó dheas, mar bheadh i bhfad níos mó autonomy acu. So, yeah, sin an, aye, agus tá fosta, so, agus is dóiche, tá rudaí ag tarlú leis an chultúr nó an teanga a chaomhnú agus a láidriú but tá sé b'fhéidir fiche bliana nó tríocha nó daichead bliana b'fhéidir probably daichead bliana ar chúl na Bascaigh ó dheas hmm. mar tá an drogall ar Rialtas na Fraince, tá an dóigh tá Rialtas na Fraince cineál centralised, níl siad róthugtha de you know bíonn bhuel tá sé mídhleathach tá aon tá aon aitheantas seachas French nó 'cause bheadh Breton agus rudaí mar sin níl aon
Rud céanna leis na Bascaigh. So níl fiú, níl fiú comhairle nó autonomous, níl fiú rialtas beag áitiúil acu. Tá siad, measc, roinn, mheasc siad d'aon turas iad le ceantracha difriúla ar bhealach mínádúrtha, do you know, nach bhféadfadh cloí le haon chiall. So nó aon

Antrim town. Saying, that's one area. um, but no, ar a laghad is, is, is, is aon duine amháin nó aon cultúr amháin muid inniu agus cairde ar ndóigh. Tá, is, ag dul den mhagadh, but tá sé deacair dúinn a bheith ag magadh faoin rud seo, as you know.

B'fhéidir go ndéanfaidh sin cúis d'anocht, dár gcéad, ár gcéad. Yes.
Rinne muid meancóg, ní dhearna muid aon cineál intro nó aon cineál sainmhíniú ar caidé atá i gceist againn. Yeah.
We just started talking. Did it again.
Déanfaidh a réiteach ón tús. Déanfaidh muid anois é agus a chur isteach. Ná, má tá duine duine an teach dílis go leor, rachaidh siad go dtí an deiridh agus ag lá ag lá éisteacht le leis sin le sin anois. So seo Saol Mhadaidh Bháin le Conan agus Liam.

Um, yeah, well, tiocfaidh sin, b'fhéidir. Tá cuid againn nach bhfuil ar OnlyFans go fóill, but, uh, yeah. Níor labhair muid faoi sin fós.
Hang up. Okay. But, Eh. sin é, sin é